Moni tiyeni ticheze weekend yanu ikuyenda bwanji? Ine ndangokhala pa khomo. Ati ku Nsanje ku msika wotchuka kwambiri wa, Fatu, wa Fatima akuti msika wa Fatima. Munthunso amene waphedwa yotchuka odziwika mu msikamo ali ndi grocery yake akuti a Francis Kaleso. A Francis Kaleso wo ali ndi grocery yawo. Nde nde akuti munthu dzina lake Lawrence ati anangobwera mu shop muja kuzangonyamulamo sopo nkumatuluka osalipira. tsono watenga sopo nkutuluka ati kumatuluka osalipira nde a francis aja kuona nkumuyimisa kuti ah sono sopoyo nkuyamba kukangana pamene paja ati akangana akuyamba anamba kana francis aja kuimba foni ku polisi kuitana apolisi apolisi abwera mpaka na nkhanizo akamba nkhanizo zatha wina walowera kwake wina walowera kwake ati apolisi aja atangochoka lawrence uja kubwera basi ndi mpeni kum- kumbaya francis uja am'manga koma akuti apolisi akudikirira kuti apereke statement yeniyeni kuti zayenda bwanji nkhaniyo angoyilemba pa zodiac nde nde nkhani ndayikonza ndinalakwitsa detail ina poyambirira eti nde chomwe ndikuona pa nkhaniyi chonena kuti munthu wangobwera mu shop kuzatenga chinthu osalipira nkumatuluka kunchita confront mpamene wadikira apolisi kuti achoke n'kudzam'baya munthu uja mpeni. Anthu pena timakhala ndi adani oti sitikuwadziwa. Timakhala ndi adani onena kuti amakhala nkumangoyang'ana zonse tikupanga eh, uyo akuoneka kuti amamuyang'ana Francisyo zonse zomwe amapanga akuchita bwino akutani nkumangomuzonda nkumangomuzondera patali kenako kutopa nkumuzonda kuja nkuona kuti apangepo kanthu Hmm? kupita nkupita mu shop mo kunali kukampanga provoke kutenga sopoku i don't even think kuti amafuna sopo kunali inali njira yomuyambira dala ncholinga choti amvulaze e, anthu ena amakuyamba dala cholinga ukachita react ukachi- ukapanga ukayankha apezeno njira yokutani yokuvulazira kunena kuti ukuyankha chifukwa chani nkhala ngati kuti panali mkangano pamene panalibe mkangano mm-hmm. munthu uja anali ndi zifukwa kuyambira kalekale kale. nde i think anthu tidzingokhala watchful komanso kumangokhala opemphera chifukwa pamenepopo a francis akanadziwa bwanji kuti munthu uyu andibaya ndi mpeni akanadziwa bwanji kuti munthu uyu cholinga chake nchoopsa kuposa pongondibera sopo nde anthu aopsa kwambiri I, i don't know kuti kwinako nkumadziteteza mwa mtundu wanji chifukwa uyo palibe chomwe walakwitsa and kuimba foni kuitana apolisiko inali njira yodzitetezera ndithu amayenera kudalira apolisiwo koma iyayi munthu wadikirira kuti apolisi achoke nkuzampangabe chiwembu basi so anthu tizingokhala oyang'anitsitsa adani alipo ndithu ali silent abisala muudzu njoka zambirimbiri zikudikirira poti adzachite strike pamene anthu sitikudziwa tizingokhala oyenda mosamala kungokhala anthu oyipa mtima kwambiri ka kazimu kamene kaka kakukula nthawi zonse kumangokhala nkhani ziwiri eh, eh, kugwiririra kuphana kugwiririra kuphana kuti chikuchitika kwenikweni ndi chani ku Rumphi akuti a edward banda a zaka 45 agamulidwa kuti akhale mu ndende kwa zaka 12 chifukwa chake nchonena kuti akuti tsiku lina kamwana ka zaka 10 kanapita ka- kamapita kunyumba kwawo kafuna mnzake Iwo aja anakagwira kamwana kaja kakokera kuchipinda nkukagwiririra. Koma ali mkati momgwirira mwana uja, akazi awo anatulukira nkuwapeza. Iwo aja nkutenga 100 kwacha kumpatsa mwana uja kuti dzipita, usauze aliyense. Koma akazi awo aja ananyamuka kupita kwa mayi ake a mwanayo nkukawauza zomwe zatani zachitika. Nde amayi aja anangonyamuka kupita ku polisi kukatani kukanenera. nkhani yachabe zakhala zikuchitikazi takhala tikuzikamba and it's a, it's a very nzoopsa kuti mwana amene wachita go through what she has gone through kwambiri and i am glad kuti at least ino tayamba kuona ma, ma, ma results ma consequences amakhalidwe onyansa ngati amenewo kunena kuti wamangidwa kwa zaka 12 eti ammanga he's out of society for now ndi makhalidwe ake onyansawo mwanayo hopefully alandira counseling asa- asamalidwa the way she's supposed to be looked after komano focus yanga ina panopo nanga sinkhani izi zitazikamba kwambiri pakatipa focus yanga ndi mkazi the, the, the wife to chigawengachi kunena kuti wapeza amuna ake ndipo wanyamuka wakauza amayi ake amwana mayi ameneyoyo achitidwe commend eti azimayi ambiri amasiya nkumabisa makhalidwe onyansa azimuna awo in the name of kuchita protect banja kufuna banja nde zomwe mayi wachita uyuyu ayamikike chifukwa chonena kuti wapanga zinthu zabwino kwambiri eh, watsekera chigawenga mamuna oyipa akadatha kuchita zomwezo kwa mwana wake ngati akumpanga mwana wa anzake wang'ono ngati amene zimenezozo akanatha kumvulaza mwana wanz- wake akhoza kuvulaza wina aliyense si munthu wo- wabwino munthu woyipa ndipo she has had the sight to see kuti mamuna oyipa ndipo he's not supposed to be ndipo wakamunenera so well done to that woman whoever she is popanga zimenezozo polimba mtima kumutsekeretsa mamuna ameneyo mamuna oyipa kwambiri so if we could have azimayi ambiri onse oona zoyipa zimenezo osagwirira makhalidwe onyansa koma kuteteza ana you know kuteteza ana kupulumutsa miyoyo ya ana dziko likani dzi- dziko likonzeka ndipo azibambo asiya zotani zopusa i don't think mamuna amene amaganiza for a second kunena kuti mkazi wake angalimbe mtima ndikukanena nkona amampatsa mwanayo 100 kwacha kuti dzipita amaona ngati kwa nkhani ithera momwemo mu nyumba basi ndi akazi ake awanamizanamiza so well done to that woman we need more women like that ndiye sono tiyeni tikambeni yakunja iti

kukwatira chiwiri anakumana ndi kamtsikana aka kamwana sort of young dzina lake Jessica Jessica Lloyd anakumana naye kumufunsira kuyamba chibwezi kenako anapita ku traditionally kaya akazi ake amadziwa sizodziwika kuti akazi a Lucas-wo amadziwa kapena samadziwa ananyamuka kumufunsira mtsikana uja banja makolo ake mayi ake a a Jessica aja nkuvomera kuti ayi mkhoza mkwatira mwana wathu ndi traditionally anatani anamkwatira kulipira achina lobola chani chani kachetechete koma mpingo sumatani mpingo zimenezo sumazidziwa nde amapanga chibwezi chakangati mwanseri kenako mosakhalitsa jessica anamuuza lucas uja kuti kuti ali ndi mimba nde kaya lucas sanafune kuti nkhani imeneyi itani idziwike lucas anamtenga jessica uja pa galimoto ali a tatiye tipite koyenda nde akwera mgalimoto ku liberia komweko eti azungulirazungulira anayima pena patchire a, a Lucas aja kuti eh ndaona chilombo choopsa tiyeko tikaone kuti ndi chani Jessica uja eh sono mmene mwaona chilombo choopsa ndiye ti- tipite tikaone kuti ndi chani no sindikupita nawo Alu- a- a Lucas aja ali oh chabwino nkuyendesabe galimoto ija kenako ma munthawi yonseyi a Lucas anali ndi chimpeni eti ngati maveka ngati yabodza koma pazinachitikadi miyezi iwiri yapitayi A- a Lucas aja ali ndi chimpeni ali eh waona pali chinjoka apa tatiye tikachione chinjokacho Jessica ah, sono mwaona chinjoka ndiye titsike galimoto tipite tikaone chinjokacho no ndimaopa njoka ine sindikutuluka nawo a Lucas aja chabwino kuyendesaso galimoto pang'ono ayima pamanda akuti tiyeni chani tiyeko tikacheze apo Ali ah sono kucheza amacheza kumanda. Ine zimenezo ayi. So a anakhala mgalimoto a Jessica-wo amakana kutani kutuluka. Anayendanso pang'ono kupita cha kunyanja chonchi. Akuti tiyeko tikayende kunyanja. Ndi apo anatuluka a a Jessica kuti atakayenda. Akuti anangoyenda pang'ono anangoona anthu. Kunali anthu ambirimbiri. Basitu a Lucas aja ali kwachuluka anthu tiyeni ti- tizipita. Eh ocha nthawi yomweyi ali eh kukwera galimoto kenako a Lucas aja kuyimanso ali ah ndifuna ndikatani ndikataye madzi ndikodze pambali apo pazi basi koma potuluka kuti akakodze ananyamula ndi chimpeni chomwe chija kenako akuwayitana a Jessica kuti a Jessica tabwera pali china chake apo patchirepo tabwera uzaone Jessica ali ingotayani madzi tizipita sindikubwera kuzaona chilichonse choopsayi zoopsa sindikufuna a Lucas aja abwereranso mgalimoto ndi chimpeni chawo chija kuyendesanso pang'ono galimoto ija kenako kuima ali ah galimoto sikumveka bwino bwino ndikamayendesa ikukhala ngati china tayala sikumveka bwino odi ndione anatuluka ndi chimpeni chawo chija akuti kuyang'ana basi akumuyitana Jessica uja ta Jessica tabwerani kukhala ngati kuti teyalali silili bwino iye ati ndipaseni jeke ndi sipanala ili mgalimotomo Jessica uja oh chabwino kunyamula ndi chani zinthu zomwe anamuuza zija kutuluka basi watuluka akuti kumuuza kuti tawerama kaye uone apopo kaya pali chani iye uja kudzawerama basi ndithu a Lucas aja kumugogoda pamutu Mtsikana uja kugwa pansi, kenako a Lucas kutenga chimpeni chija kuyamba kumutani kumucheka pakhosi. Mwayi uwo kumatulukira ngati ti akabaza takumeneko timitutumula ta transport tinjinga ta transport ta ku Liberia tu munali azibambo awiri anaona zomwe zachitikazo azibambo aja nkuyamba kufuwula kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuno kuno wa ku Liberia tosatoka kuno kuno anthu aa ah, ah, ndichani abambo aja yi agwidwa a Lucas aja ndi azibambo awiri aja kufika kuti mukutani kumkwenya ndani mzungu uja kuti ukutani Lucas uja kuti aa bwanji ukufunsa zoti ndikutani anthu kumathamanga kubwera kuti kukuchitika nchani Lucas uja kuthamangira kunena kuti anthu awiriwa amugunda mkazi wangayo anthu aja aa ah, tamugunda ife iwe mesa wamugogoda pamutu mkazi wako umamucheka pakhosi iwo uja kukana ali no Ngozi anthu amugunda mkazi wangayo. Kosono mkazi uja anali atakomoka si anamugogoda pamutu. Anthu anamunyamula kupita naye kuchipatala. Nde anthu samadziwa kuti chenicheni chachitika ndi chani. Because Lucas akunena kuti anthu amugunda ndi kabaza wawoyu. Anthu akunena kuti no tamuona munthu atamugogoda chani pamutu. Nde a Lucas amaona ngati kuti mkazi uja atani afa. Koma anali asanamucheke kwambiri nde anadzidzimuka. wadzidzimuka anthu kuthamangira kuchipatala ti chenicheni chachitika chani mungatiuze ife chilungamo ndinu ena akuti inu mwagundidwa iye uja ndagundidwa akunama akunena ndagundidwa ndani nkuyamba kufotokoza nkhaniyo zoti i tazungulira timati tikapita apa titabwera koma paliponse sindimaganiza ayi koma amatuluka ndi chimpeni Eh, nditawerama anandigogoda pamutu pamene jessica amanena chilungamo apolisi ndi pamene amanyamuka kukamutani kukamanga a Lucas aja adamanga kumene mpingo kukana ali zabodza zimenezo sanakwatire sanamkwatire ali ndi mkazi wake uyu wachizungu komanso lucas sangapange zimenezo nde anthu adatembenukira msangasanga achalichi aja nkutani nkusintha statement ali ya ya chabwino ife munthu uyu sitimaziwa kuti zochita zake nzoyipa chonchi chani chani nde mpaka panopo milandu iyo ikadalibe kutiko ku polisi ku liberia a lucas akadali mu chitokosi akudikirira kuyankha mlandu bwinobwino koma zomwe zinachitika ndi mmene anafotokozera mwini wache jessica ndi zimenezo ndi zimenezo nkhani ya ku liberia yachitika two months ago mukhale ndi madzulo abwino